ọ ya bụ onye nọkata tata ọ sị na pastọ ekpegoli ya ekpere na o nwego faith na obere oge na iwe na-eme ya ya-akwụsị i jeruo n'ụlọ ụka analọta mile sị we shall be well with you i zuzuru naba i zuzuru naba we shall be well with you without enyere mkpụrụ ọgwụ mana o nwe ọya i bu wee jee we shall be well with you na business wa na-agara aga na ọrụ nwere ka o ji aga na ị na-enwetarọzi ọrụ ma ọ bụ na ọrụ wa na-akwụrọzi ụgwọ ma ọ bụ na ọfịs ị na-eje maka ya since na aka bụ ekwenye wụ dị ọfịs fanja ka iji ọja n'ụlọ ụka a sị we shall be well with you on that mile i zuzuru naba na-ekwugheri ọga o nwe iwe na-aya gị na enyere wa ọgwụ ịṅụ aṅụ nkịtị ka ị na-akọ i zuzuyarisịa ị naba ụbọchị taị na ọrịa ruoro ọ tagbuo ya nwụrụ i je ka enyere uwe aka wute ata nwere iwe evụrụ edoziri ụdị a ndụ wee na-eme dibịa ị bịa be m aza ebikwasa ngị aka n'isi kpere gị ekpe sị gị naba ekpere nwere iwe ọ na-ana ee weta iwe eji esu atịkpa esu atịkpa ị pụọ atịkpa alụgo iwe a gwara ya obere oge ọ dịka egwu ọgwụ ego so asị asazi n'ụlọ isi mmadụ anọzi ata mma esi we shall be well with you i kweta ya obere oge ị nụ na onye afụ jere ebe afụ n'obere oge na onye afụ anwụa ọ bụrụ na o nwere iwe ekpere afụ na-alụ anyị mago mmadụ onye ọya agwụgo ụdị a nọ esokwu nwe m ụka meta ya rie nne ee na ọ na-ema na akụkọ ka na ụka ọ na ụka ka ọ ya-abụ ọ bịa asị unu na obere oge na ọ ya-adị mma one year two years three years aga n'ụka ka anyị agwa ọsọ n'ofu ụbọchị na ọ ya-abịa ka onye ori and ọ bịa ọ kpọrọ ndị kwetinye ya na ya na since m ji bịa ụwa wee ruo tata aka m na-eche and m nwụta diọkpara m diọkpara m ya aka na-eche so uche ọ dị asa asa na isi ọ bụrụ na ya- ọ bụrụ na alụ yaba gị jee mee lab mara iwe na-eme gị mara ọgwụ ị ya-aṅụ ọ bụrụ na ụdị omenala ka ị na-eje i jee ọ bụrụ mgbọrọgwụ ka eya esi ọ bụrụ aja ka eya esi n'ụbọchị bụrụ gboo na mụ ma ka eji agwọ malaria a akwụkwọ pọpọ ewetara ka o ji adị grape ewetara ka o ji adị nchịanwụ e mesịa e kpuo ya ekpuo malaria na ụdị ahụ ọ ka dịkwa kama na-enwe nke ya bụ aṅụ ata atata atata atọ na ụfọdụ achọghịzị ka emebezie ihe ọdịnala ụfọdụ kwere iwe ka nkodo ozugbo Chineke ọ na-amara nke afụ n'ihi ekpu ya ugboro 7 malaria na-akpagharị gị ọsọ so mmadụ ruo ije ebe mmadụ mmadụ bi ma ọ bụ o bikwasara aka sị gbusekpuru ala ka o kperuo ekpere ọ ga-asị ebe a wayo ka onye ahụ na-egwu ikenga na-eme ire mmadụ a na-aghọrọ ya anya ụdị a fensi dọkịta eme isi ka ọ sịa ife akpa ya ọ bụrụ penti o nwere ka mmadụ kwụrụ ebe a kọmandị ya sị penti too onwe maọbụ ebe a chaba yelo o nwere ihe ya eme isi ụdị afụ ka ọ dị na mkpọrọgwụ na mkpa ahịhịa ọ bụrụ na acha ọ bụ ihe a na-agara eme isi ka ọ sịa ya ọnụ ezipụ ya ị na-aghọta o jee weta feva by force ọ kwanụ abụ ọgwụ a nwere ihe ọ na-agwọ maka were ụdị a ka ọ dụ ọ- ọ bụrụ na ọ ya ayaba o, ha chọọ mkpọrọgwụ na-ana ya ọ bụrụ nke ya esi esi bụrụ nke a ya abịa abịa abịa ya mmiri ya adepụta enye onye ọ ṅụa na ọ ka e si eme mmadụ awọrịzi na ahụ mana ụbọ ndị ala ele mmụọ kịta emesie ọ bụrụkwa fa ka ị na-ekwu ọ ya kpata m ji wa kwụsị ikwu some talk ya bụ pastọ ọ sị na jizọs ya protect gị mana ọ ga-abụ o buru eskọt na-aga mana m ajụọ ndị mmadụ sị ya utu jizọs wa kpee ekpere niile ị ga-ekpe ee eh, sepụkwasa wee egbe ka ama nọ na-egbe egbu mana enwe mkpọrọgwụ eji apa m ihe niile ọ dịghị ọ ya bụ onye nọkata tata ọ sị na pastọ ekpegoro ya ekpere na o nwego faith na obere oge na ihe na-eme ya ya akwụsị i jeruo n'ụlọ ụka ana lọta mile say we shall be well with you i zuzuru naba i zuzuru naba we shall be well with you without any- enyela ọgwụ mkpụrụ ọgwụ mana o nwe ọya i bu wee jee we shall be well with you na biznes wa na-agala aga na ọrụ nwere ka o ji aga na ị na-enwetarọzi ọrụ maọbụ na ọrụ wa na-akwụrọzi ụgwọ maọbụ na ọfịs ị na-eje maka ya since na aka bụ ekwenye ụdị ọfịs fa ncha ka i ji eje n'ụlọ ụka a sị we shall be well with you on that mile i zuzuru naba na-ekwugheri ọ kwa o nwe ihe na-aya gị na enyerọ wa ọgwụ ịṅụ aṅụ nkịtị ka ị na-akọ i zuzuyarịsịa ị naba ụbọchị taị na ọrịa ruoro ọ tagbuo ya nwụrụ ije ka enyere uwe aka wute ata nwere ihe evụrụ edoziri ụdị a ndụ wee na-eme dibịa ị bịa be m aza ebikwasa gị aka n'isi kpere gị ekpe sị gị naba ekpere nwere ive ọ na-ana ee weta ive eji esu atịkpa esu atịkpa ị pụọ atịkpa alụba ive a gwara ya obere oge ọ dịka egwu ọgwụ ego so asị asazi n'ụlọ isi mmadụ anọzi ata mma a sị it shall be well with you i kweta ya obere oge ị nụ na onye avụ jere ebe avụ n'obere oge na onye avụ anwụọ ọ bụrụ na o nwere ive ekpere avụ na-alụ anyị mago mmadụ na ọya agwụgo ụdị a nọ esokwu nwe m ụka meta ya rie nne ee na ọ na-ema na akụkọ ka na ụka ọ na ụka ka ọ ya abụọ abịa sị na obere oge na ọ ya adị mma one year two years three years aga n'ụka ka anyị agba ọsọ n'ofu ụbọchị na ọ ya abịa ka onye ori and ọ bịa ọ kpọrọ ndị kwenyere na ya na since m ji bịa ụwa wee ruo tata aka m na-eche and m mụta diọkpara m diọkpara m ya aka na-eche so uche ụdị asa asa na isi ọ bụrụ na ya- ọ bụrụ na arụ yaba gị jee mee lab mara ive na-eme gị mara ọgwụ ị ya aṅụ ọ bụrụ na ụdị omenala ka ị na-eje i jee